Bisòngiat a si ponni de acordu po cussu chi intendeus po su poderi, ita est su poderi, poita chi po su poderi intendeus sa fortza chi est reconnota de totus, sa fortza de decidi chini depit essi puniu, chini depit essi premiau, insaras su matriarcau est unu mitu, poita in Sardigna, cumenti in totu is logus, is fèminas funt stètias sempri. subalternas, cumenti si narat, materialmenti ma puru simbolicamenti de is ominis. Gianna Zesintesa Ester Cois, sotziologa de s'Universidade de Casteddu, at essere issa a nos acumpanzare oe po tocare a biere coment'est cambiadu su ruolu de sa femina in sa sociedade sarda dae s'istoria, dae tando Dae cando si nariat apuntu su matriarcatu m'at nadu Ester chi fortzis est una peràula isbagliada, amus a biere comente est poi iscambiada su ruolu, iscambiadu su ruolu de sas feminas sardas e comente a die de oe si est sighinde custu caminu po iscuprire unu ruolu nou chi est non solu de paridade ma de protagonismu a intre sa nostra sociedade. Bos saludo dae Nugoro, inoghe semus in sa domo inue est naschida Gràscia Deledda chi est bistada una femina sarda de profetu chi nos at dadu una grande importàntzia, de importu mannu in sa cultura e in sa leteratura de su sèculu passadu, una fèmina chi partende dae Nùoro ch'est pigada a su chelu pius mannu, a s'Olimpu de sa leteratura. Como intramus a domu sua e dae inoghe amus a faeddare po totu custu manzanu. Custu est su foghile in ue Cosima, s'ùrtimu romanzu chi est bistau publicau a depoi de sa morte de Grascia Deledda, imparat sas primas cosas subra Nugoro e subra s'istòria antiga de custa citade e de sa Barbàgia intrea. Semus cun Franca Rosa Contu, chi est sa curadora de custu bellu museu, e issa nos contat, prim' 'e totu, Grascia, Grascia fèmina, partende dae Nuoro, amus nadu at tocadu s'Olimpu. Comente bi l'at fata? Bi l'at fata ca fit a sa nugoresa tusturruda meda. Fit cumbinta de su chi cheriat fàghere e su disinnu de sa vida l'aiat crarìssimu fin dae minore. Pro custu issa at pissichiu custu disinnu, custa visione de sa vida sua e si l'at contipizada vida a vida fintzas a cando non b'est resissia, b'est resissia Purtroppo, tuccande dae Nùgoro, andandesiche in Roma, ca sos nugoresos non fin meda cuntentos de su chi iscriviat, ca sa beridade doliat meda, doliat a totus, e fintzas mentas a sos printzipales e chi fin fintzas amicos de famìllia. E purtroppo custu issa non lu podiat ne règhere nen suportare prus, issa cheriat iscrìvere non pro Nùgoro ne pro sa Sardigna solu, ma pro totu su mundu, Fit su mundu su chi issa cheriat a su chi cheriat arribbare e custa domo chi fit in carchi manera custrinta dae Nugoro a un'ala ma pompiabat s'atera ala a s'istradone, custu istradone chi issa numenat ispissu fit sa visione de una vida diferente, de una vida de libertade in cui una femina potiat fachere su chi li piachiat e su chi cheriat. E si cherimus, custu disinnu issa at a beru pissichiu chin tusturrunia, b'est resissia, at contau sa Sardigna a partire dae custu fochile a su mundu e su mundu l'at riconnotu custu meritu.

Un'istòria antiga de sas fèminas sardas e dae Giuanne Paule Mele de s'Universidade de Tàtari, diretore de s'Istar, nos faghimus contare s'istòria in piticu de Eleonora d'Arborea. Pro cumintzare depimus narrer ca Eleonora d'Arborea at bìvidu in su milletreghentos, cando sa Sardigna fut in gherra contra su re de Aragona. e cando s'Europa fut trumentada de sa peste niedda, una maladia, beniminne su Covid, chi aiat ochidu prus de trinta miliones de pessones. In cuddos tempos de peleas, Eleonora est diventada su sìmbulu de totu su pòpulu sardu, chi sos invasores catalanos tzirriana La Nació Sardesca. Semus faeddanne de una fèmina cun calidades de abereru mannas in s'istòria de totu su Medioevo e non in Sardigna ebbia. Non po nudda, s'istòricu tataresu Zuanne Frantziscu Fara, su babbu mannu de sa istoriografia de sa Sardigna, a sa fine de su Chimbighentos at faeddadu de tres balentias de Leonora, comente fèmina de guvernu, gherrera e legisladora po sa Carta de Logu. Eleonora, de su restu, at tentu, in domo sua, unu muntone de disgràtzias e pistighinzos mannos comente sorre, mama e pobidda. Totu est comintzadu cando in Aristanis aian uchidu su fradi Ugone, zuighe de Arborea, Eleonora a s'ora est diventada zuighissa in nomene de su fizu mannu Federicu, Ma in su matessi annu su pobiddu, Brancaleone Doria, Genovesu, est istadu impresonadu de su re de Aragona e bator annos a pustis est mortu, non s'ischit comente, Federicu. A dispetu de sa mala sorte, sa zuighissa at lassadu ammentos medas de femina estraordinaria, parande fronte cun totu sos sardos a su re de Aragona, Est nàschida gasi sa lezenda de sa sarda eroina, mescamente in s'Otighentos, cando est istada fintzas innaltziada comente un'ispètzie 'e divinidade. Dae Gràssia Deledda a Eleonora torramus a saltiare a sos tempos nostros, in su Setighentos, Frantzisca Sanna Sulis, e in su Noighentos, Marianna Bussalai. Francesca Sanna Sulis. Sa famìllia sua fiat Sulis, poita fiant de Muravera, sarrabesus, però teniant propriedadi a Cuartucciu poita fortzis sa mama o sa nonna fiat cuartucciaia, e ricus, grandu proprietàrius, e issa aiat coiau custu giurista importanti, Sanna, che lavorò a lungo nella corte di Amedeo, ddu nau in italianu, ddis iat postu a postu totu su sistema de is leis, Issa quindi una femina arrica iat tentu duus fillus mascus e una femina, impiantat is matas de gelsu e si ponit a produrri sa seda e custa femina inditat a is piciocas a tessi, tessi sa seta no est comente a tessi sa lana e quindi fiant bennius atraversu su pobiddu genti de su Piemonti poita inni puru ddu coltivànt E però sa seda chi produciat custa fèmia fiat seda bona poita sa schiusa fiat anticipada rispettu a su continenti, siat in Toscana come in Piemonte chi dda chi ddu coltivànt e quindi fiat meda prus bona e dda 'endiat a Como. Marianna Bussalai est una fèmina ispantosa, est in su matessi tempus poetessa feminista, sardista e antifascista. In d-unu tempus in ue no fiat fàcile a èssere in su matessi tempus totu custas cosas, naschet difatis in Orani in su milli e novighentos e tres faghet sas iscolas elementares, ma no sighit a istudiare a pustis sa cuarta, ca depiat biazare a Nùgoro pro sas iscolas mèdias e issa non podiat biazare ca fit malàdia. E duncas si ponet a istudiare, a lèghere. Leghet sos romanzieres russos, Dostoevsky, Tolstoi, leghet iscritores italianos, ma mescamente leghet autores sardos, Grazia Deledda, Bustianu Satta e Montanaru. Iscoprit de èssere sardista in sas iscolas elementares Cando, leghende sos libros de istòria, s'abizaiat chi sa Sardinna no esistiat, no fiat mancu lumenada. Duncas cuncruit, Sardinna no est Itàlia. Diventat poi antifascista cando arribat su fascismu. Diventat amiga de Emilio Lussu e Lussu etotu l'iscriet dae Parigi cando fiat in s'esìliu. A pustis sa morte de Marianna Bussalai, in su millenovighentos-barantasette, casi totu sos sardos che l'an ismentigada. Imbetzes, in custos ùrtimos bìndighi-bint'annos est istada ammentada e istudiada. Est galu pagu ca depimus fàghere de prus, però est semper unu bonu comintzu. Ca si tratat de ammentare de istudiare una fèmina chi in sa ispetzialidade chi at tentu est ista una fèmina popolare, de su pòpulu, sèmplice, ca no at fatu cosas istraordinàrias, però cosas de balia. Eo credo chi a Marianna Bussalai depimus, ma est solu un'assempru, dedicare sas vias in totu sa Sardinna, bocandeche e tzacandeche a foras sos tirannos sabaudos. Eus chistionau de figuras de fèminas chi fiant stètias pontis in sa stòria, ma nci funt figuras chi funt no aici famosas chi funt stètias importanti a su pròpriu. Custas figuras funt cussas de is srebidoras, o de is ostètricas, chi in is bidas de insoru ant decìdiu de scerai po issas ita fai. Candu chistionaus de un'ostètrica, nosu tendeus a pensai ca s'ostètrica si òcupidat sceti de sa vida, de sa nàscita, ma no est aici, poita est unu poderi, meda mannu cussu chi tenit de decidi po sa vida e po sa morti de atras feminas. E is serbidoras funt cussas piciocas, cumenti narat Giacomo Mameli, chi funt andadas a tesu o in citadi de is proprias biddas o ant passau su mari e ant portau, in is biddas de aundi beniant, contus chi nisciunu iat mai intèndiu prima, forsis sceti babus candu andant a fai su militari. Amus intesu a sa professoressa Cois subra de su ruolu de sas fèminas in sa sociedade, no solu sas meres, non solu sas chi ant tentu onores in foras de sa Sardigna e innoghe puru, ma fintzas duas categorias, sas levadoras e sas serbidoras, chi sunt bistadas importantes meda mescamente in su sèculu passadu. E Giacomo Mameli, chi est giornalista e iscritore de importu mannu, nos contat de custas duas figuras. Ma deu cumenciu cun is servidoras as nau tui, ma deu ddas lamu is seracas, ch'est unu nomini prus bellu, unu nomini grecu, teracos, nosu seus grecus, seus classicus, e is seracas cumenciant candu acabat sa segunda guerra mondiali e cumenciat sa terza guerra ca fut cussa de agatai su trabalgiu, In Sardigna trabàlgiu non nci nd'iant e is piciocas, grandu pensadoras de agatai trabàlgiu e de essi autònomas po contu insoru, i pensant de lassai is biddas nostras e de si ndi andai in continenti, de agatai su mari. E partint is seracas, partint mannas e partint piticas, puru piciocheddas, nc'est una seraca carrula chi cumènciat a fai sa seraca a s'idadi de ot'annus. E ita faint? Circant de lassai is biddas aundi trabàlgiu non nci ndi fut po nudda e de andai in continenti po diventai prus importantis, quasi sennoras, de seracas a sennoras. E cumentzant a studiai puru, cumentzant a imparai a ligi e a iscriri, tando custas feminas, partias quasi analfabetas, diventant feminas de importanza manna in bidda, poita furint cussas chi mandànt su 'inai de Continenti, de Roma, de Milanu, de Firenze a Foghesu, a Paulilatinu, a Santu Lussurgiu, a Ploaghe, impetotu po cambiai sa vida e funt stètias importantis poita ant fatu cumprendi s'importàntzia de sa cultura poita seraccas a mengianu a merì andànt a studiai e funt torradas in is biddas nostras e funt immoi assistias de cussas chi lamaus le badanti chi funt is serbidoras erribadas da oltralpe e da sotto gli Urali. E sa guerra nci fut ancora, poita in su tempus de sa guerra, su tempus de su fascismu, moriant medas piciocheddus candu nasciant, sa mortalidadi infantili fut manna. Su trintanoe su fascismu pigat bintiduas allevadoras diventadas diplomadas ostetricas a s'universidadi 'e Bologna, e ddas mandat in Sardegna, in provìncia 'e Nuoru, più o meno a durghentos metros de aundi s'agataus imoi innoi, erribant in piatza Asproni cun una corriera, andant de su prefetu e su prefetu ddas narat, a mama mia per esempiu ddi narat, lei va a perdas de fogu, ovviamente chistionàt in italianu, lei va a Gairo eccetera, ddas mandat in is biddas a Urune, E poi ddoi fut una fèmina meda importanti, sa senatrice Merlin, cussa chi at serrau is casinos, le case chiuse, e custas fèminas portant una grandu cosa, portant s'igiene, narant a is fèminas, non lavatevi solo le mani, pensai comenti siat atuali custa cosa cun su lockdown chi teneus in custas dies, Bene, custas fèminas chi portant, chi passant de sa morti, candu nasciat una una una criatura, ddas portant a sa vida, e portant s'igiene, portant sa letura puru, portant is iscolas, portant s'arrespetu po is fèminas. Su feminismu in Sardigna tenet una storia meda longa e meda importanti. Candu in totu Italia nc'est su Sessantottu, s'annu candu totu sa sociedadi si ndi pesat, sa Sardigna no abarrat a coa, poita studentis, operajus, predis, feminas, piciocheddas, studentessas, Pigant a boxi, calant in pratza, bessint de is pròpiu domus, e narant cancuna cosa chi est chi s'oponiat a sa sociedadi de aundi beniant, cussa de is babus, de is mamas, cussu chi si narat sa sociedadi patriarcali, provant a narai cancuna cosa de diversu, e ddu fait in Casteddu la libreria delle donne, sa libreria de is feminas, chi est stètia unu grandissimu laboratòriu de modernidadi de deretus po is feminas, in su setanta nc'est stetiu sa lei po su divortziu, in su setantotu sa lei po s'abortu, in su setantacincu cambiat completamenti su deretu po is familias, sparessit sa figura de su capu de sa familia, is feminas no funt prus obligadas a pigai su sangunau de su madiru, podint manteni su propriu, in Sardigna fiat giai aici, ddu scieus. E in custu, in totu custu mundu chi est cambiendi, chi est movimentau, puru is piciocas, is studentesas, ma puru is mamas de custas piciocas, cumparint po sa prima 'orta in massa in sa storia, poita andant a scola, poita podint chistionai cun s'autoridadi, pensaus a sa rivolta de Pratobello, in cussus annus, in su sessantanoi, aundi funt propriu is feminas chi, po apaxiai unu pagheddu sa situazioni, si ponint a chistionai cun is carabineris, cun s'esercitu, candu fiant occupendi cussos territòrios ca no 'oliant donai a s'esèrcitu. E semus arrivados a dies de oe, su tempus de sa lota pro sos diritos, amus nadu, sas fèminas chi sun protagonistas de sa sociedade, chi non cheren sa paridade, ca sa paridade est naturale, cheren su ruolu insoro sentza po essere feminas ca su chi alen deven poder faghere e ducas pro faeddare de comente bi semus arrivados a custas dies de oe e de sas battaglias chi ancora tocat de faghere pro giunghere a sa valorizzazione de su ruolu pienu de sas feminas puru in sa sociedade sarda, intendimus a Linetta Serri po sas batallas chi an fattu in sos annos sessanta, setanta e otanta e a Maria Tiziana Putzolu ch'est sa difensora de paridade de sa Regione Sarda da guasi deg'annos e chi tenet un'osservatoriu chi est deghile meda po cumprender in ue semus andende a dies de oe. Deo tando fia picioca meda cando apo incumentzadu a fai atividade politica, fiant me in su setanta E fiant is annus de sa batàllia po tenni su divòrtziu chi poi dd'est tentu, ma poi nci fiat stètiu unu referendum po ndi dda tirai custa lei e poi su pròpriu fiat sucèdiu po sa lei po s'abortu, quindi seus in su setanta e in s'otanta. Ma sa cosa prus importanti e chi m'est abarrada in su coru fiat ca nosu fèminas chi festus impegnadas me is partidus tenestus una specia de coordinamentu, non formale no si biestus tenestus bisòngiu de si consultai de s'una a s'atra e quindi impari festus meda iniziativas in Casteddu, me is quartieris, a Sant'Elia, ma me is biddas, andestus ovunque a fai riunionis po sensibilizai non tanti is feminas chi fiant in genere meda meda sensìbilis a custus problemas ca fiant problemas insoru, ma sopratutu is òminis poita me is partidus ddoi fiant òminis, e depo nai però ca nci fiat arrespetu meda po custus argumentus delicaus e difìcilis, nci fiat meda interessi poita cumprendiant de sa passioni forsis chi ddi ponestus nosu ca fiat importanti meda Sa cussizera de paridade est un'ufìtziu de s'Istadu chi s'Istadu at crèfidu pròpiu pro cuntrastare sas discriminatziones de sas fèminas e puru de sos òmines in sos logos de tribàgliu e seo cussizera de paridade dae prus de tres annos de totu sa Sardigna. Chentu personas, chentu fèminas, totus chi si sun rivoltas a s'ufìtziu po chi aiant tentu discriminatziones in su logu de tribagliu e sa causa principale est sa maternidade. Sia in su perìodu prima chi nascat su pitzinnu che a pustis chi est nàschidu su pitzinnu. In custos casos podet èssere chi alcunas boltas sos meres de su tribagliu ana postu in èssere alcunas atziones chi las ana discriminadas, l'ana trasferida de de ufìtziu o fintzas in su in alcunos casos abbastantza estremos chi l'ana puru licentziadas. Semus cun Flavia Corda, giornalista nugoresa de sa Rai e a issa cherria domandare Comente est bistadu po una fèmina in sos annos otanta, noranta, una giornalista nuoresa chi s'est ocupada de fatos cruentos, de, naremos, cronaca nera, ochidorzos, sequestri di persone, narant in italianu, comente est bistadu? Eh, fiat meda dificile in cussos annos, poite deo fipo s'unica 'emina in Nùgoro e meda giovane E tando sa pulitzia, sos carabineris nararant, Ehi, ma lei non può passare, s'intende male, si sente male, signorina. E su telefono in domo mea, in mesu a sa notte, e babbu meu narant, Ma in ue ses andendi, da sola, non andat bene, chin custa zente, carabineri, è periculoso, meda periculoso. Insomma Fia meda dificile ma divertente. A dies de oe, in sa professione tua e in sa sociedade sarda, comente ies su ruolu 'e sa femina? Comente sa cosa est mezorende o si nde faeddat meda ma mezoru si nde 'iet pagu? Oh, oe est una cosa completamente diversa. Nos avimus medas èminas in su giornalismu, ma in sa sociedade, cando fippo deo dischente, sas èminas non bi fiant nemmancu in sa politzia, como est completamente diversu. Cando assaiat in craras e mi 'olis fueddai innantis chi nci passi deu puru. Semus cun Istefania Piras, sa sìndiga de Oniferi, chi est una 'idda inoghe no meda atesu, e li cheria domandare coment'est in custu tempus difìcile po totus, figura si est po unu sìndigu, e po una sìndiga, comente est a dies de oe custu trabagliu in d-unu tempus e in d-unu logu in ue no b'at trabagliu sos giòvanos si ch'andan no naschen pitzinnos, s'Istadu no b'est, sa Regione calchi 'olta no b'est puru, comente si faghet a dies de oe mescamente po una fèmina? Duncas, a fagher su sìndigu no est fàcile mancu pro un'òmine, e pro una èmina fortzis est galu peus, mescamente in custu tempus in ue sa èmina no est pròpriu rispetada, No est tratada comente diat dèper esser tratada. Pro su esser femina e su esser giovana as tentu calchi problema in pius, cioè calligunu t'at mancadu de rispetu o calligunu no ti leat a seriu o invece su fatu chi ses brava, chi tenes unu carattere chi resessis a ti fagher cumprendere e a ti fagher iscultare, custu problema non b'est bistadu. A sa prima est istadu unu problema ca aer trinta annos chene b'aer una àpiu un'esperientzia prima E sa comuna no it no it una cosa chi agradabat, ma poi apo bidu chi sa bidda at cumpresu e m'an cherfiu bene a mimmi chin totu sos cumpanzos namus de de viazu. Como m'intendo, m'intendo, bos naro sa beridade, m'intendo cherfia bene. E ducas, in custu tempus chi amus nadu chi no est facile po nisciunu po sos problemas chi ischimus chi no sun solu de sa Sardigna, ma oramai in totu su mundu, ma po una fèmina sa sensibilidade sua calicunu naraiat ma sa fèmina est prus sensìbile, no, fortzis b'at fèminas sensìbiles, bi nd'at chi non lu sunu, e b'at òmines puru sensìbiles, no est chi siant solu sas fèminas, ma nende s'isperièntzia chi tenes tue e su chi si podet fàghere a dies de oe, cale est sa cosa in pius chi podes dare pro s'isperièntzia chi tenes tue de giòvane fèmina? Namus chi nois barbaricinas unu pagu tenimus custa barrosia chi podet esser unu unu limite ma est peri unu unu unu vantaggiu e quindi si nos pronimus in conca una cosa est est a la achere e sa emina sicuramente tenet unu unu modu de picare sas cosas diversu pròpiu ca est pròpiu de sa èmina a afrontare sos problemas in una manera diversa, chi non cheret nàrrere a èssere menzus de un'òmine, ma sicuramente tenimus un'apròciu, unu unu unu modu de nos pònnere chin sos problemas diversu. In sardu sìndiga si narat pius chi in italianu sindaca, chi nd'est abizada de custa. Est a beru, no, in bidda non b'at problema. Si mi depent mutire in sardu mi nana sa sìndiga, invece invece in italianu

S'istòria de duas fèminas ch'ant cambiau sas cosas. A Eva Cannas ddi ocint duus fradis a Mamojada e cussa de fronte a totu sa 'idda i perdonat ma prus che perdonai non bolit vendicai, quindi est unu cambiamentu propriu de mentalidadi chi nosu in Sardegna non ddu sciaus. Poi At essi cuindixi, binti annus passaus, una piciochedda de Orune teniat catodixi annus, Pina Paula Monni, ddi ocint su su sposu a Orune in d'unu bar, paris a s'amigu. Cussa i tenit su coragiu a Orune, paese, 'idda de grandu omertadi, de silentzius prus che de fueddus, i narat is nominis de chini de chini iat bociu su sposu e s'amigu, Dda nau poita sa beridadi tocat a dda nai sempri, custas feminas ant cambiau su modu de pensai sa femina in Barbagia, funt is veras feminas femministe di oggi, Pina Paula Monni e Eva Cannas deu ddis iat fai unu monumentu, ddis iat donai su Nobel de su coragiu

Sa fortza de is fèminas est cando si ponint impari, non cando abarrant solas, e i diritti, qualunque tipu de dirittu, non funt conquistaus po sempri, tocat a ddus difendi sempri e infati bieus fintzas in custas dís, in custas in custus mesis ca nc'est sempri unu attaccu a is diritzus de is feminas o a is leis chi funt stetias importantis poita s'abortu certu chi non fiat unu diritu, nessuna nessuna femina diat essi bofiu fai, candu ddu faiant fiat po forza po forza maggiori, però non podiat essi unu delitu comente tando fiat considerau, cun sa lei est possibili a andai in s'uspidali e a ddu fai me is cunditzionis millioris, comenti est bona sa sanidadi nostra, tocat a fai cumprendi a is piciocas, a cussas chi chi pensant chi is diritti si funt conquistaus po sempri, ca tocat sempri a s'impegnai, a s'impegnai e a fai, mi 'enit su termini propaganda ma est unu fueddu lègiu a fai sensibilizatzioni, cioè a chistionai. Oe puru est tempus de che l'agabbare, nos amus a agatare torra innoghe intro 'e su contu, Su trinta de maju nos amus a faeddare de iscola, cun pitzinnos, pitzinnas, mastros, professoressas, dirigentes, est unu tempus dificile pro s'iscola puru e bos amus a contare custu tempus puru. Adiosu.